ka ndị gị na ife so eme chima ife a ka m na-ajụ sọ mụ a nwere onye ọzọ sọ mụ oke ka isi nne ọ ọgụ ka anyị na-anụ gị na chima na-anụ ọgụ kpọmkpọmkpọm onye na-akụ ọ bụ nwaada asụsụ igbo amaka na-akụ ụmụnne m eburu ngwuchie n'ụbọchị nke taa ihe m jiri wee bịa n'oge dịka oge a bụ maka nwata nwoke nke jiri aka odo wee kụgbuo ọga ya na nwa bọyị gburu ọga ya ihe a mere n'abalị ole ma ole gara aga mana tupu m gaa n'iru ọ ga-amasịkeleni m ka ị nene ihe onyonyo a mm, ọ bụrụ na ị nenesịa ya ana m echigata ka ị na-enenekwa biko nwanne m tinyere m aka ebe a na-etinye aka denyekwa ihe ebe a na-ede edemede ma tụsakwa nya wụ ozi ka ọ gbazuo ọnụ ee ma kabakwa ahụ sonyere m na ebe i si wee na-enene m anọkwa m na ngalaba nlekọta mmadụ media nke a kpọrọ YouTube Facebook Instagram nakwa TikTok ọ bụrụ na ị nenesịa biko ka i mee ihe ndị kwesịrị ime na nke oyibo kpọrọ follow like comment and share ngwa gaa n'iru nene ihe onyonyo a ana m echigata ịtụnyetụ obere nke m nwere ike ikwu ọ bata wee sị m sie rice wee sie the rice so o wee jụọ m ka eme na m asarọ efere wee gbachi ya nkịtị ọ jụọ m ọ rọ gịwa ka m na-ajụ wee gbachi ya nkịtị wee maa m ụla ka ọ mazi m ụla ahụ na-asị ya brọda biko a da amakwanụ m ụla na ntị na-egbu m mgbu so wee sị m ị na-ekwu okwu wee makọta m ọzọ iwe wee wezie m mụ na ya wee nụwa ọgụ wee weluzie ka o si wee na-apịazi m na-apịa m ihe na-apịa m iwe wee wezie m wee were aka odo wee pịa aka odo ọ bụrụ Ọ na- ọ na-ene gị anya pịa ya aka odo n'isi etu a Yeah. ọ na-ene gị anya like dis weta aka odo pịa ya ka ọ gbakọtara Just, azụ eh, pịa ya aka odo na mba. what happened

ya ụmụnne m ụnụ afụna ka nya wụ ihe si wee mee ụnụ afụgo ka o si wee gbata wee kwụrụ na chi jiri ehihie wee jie ihe a bụ nwata nwoke ọga ya sịrị gịnị mere na ị sabeghị efere naanị na ị sabeghị efere o wee wụrụ ihe nnupụ isi na ileda mmadụ anya na-ebute nwata nwoke sinyere osikapa n'ọkụ kwesịrị ije saa efere ọ dọnọrụzie na-echekwa ka a sị ya saa efere n'ihi na o nwego agwa ọjọọ o nwego mmụọ nọ ya n'ime na taa na ọ ga-egbu ọga ya maka na ọ wụrụ na o nweghị ihe na-akụrụ ya egwu ọ ya-eje ibu ọga ya ọgụ nke ruziri na ọ ya ejezi were aka odo pịa ọga ya pịa ya nke mbụ pịa ya nke abụọ ọ daa pịakwa ya nke ịtọ obi mmadụ anọghị nwata nwoke a n'ime afọ tara ya mmiri obere nwa ahụ na ee ọ kwa ndị be anyị si na onye fee eze eze wee ru ya ndị nne na nna biko unu ga-enyetụ aka n'ụmụ ihe ụfọdụ zụkenenụ na ụmụ unu azụọ bifo ị kpọpụ ha na zụọ ha azụọ bifo ị kpọrọ ha kpọnye onye ọzọ maka na ọ bụrụ na nwata nwoke a na a zụrụ ya azụ na o nwere mmụọ mmadụ na o nwere mmụọ egwu echeghị m na ọ yara ife ọga ya aka n'ihu ma ya fọzie ịpịa ya aka odo ee maka na ọ bụrụ na nwata nwere egwu mgbe ahụ ọga ya na-asị ya kedu ihe merụ na ịsabeghị efere ọ gbara ọsọ ọga biko gbaghara m ọ gbara ọsọ o jee saba efere mana ọ kwụ si n'isi nere ọga ya ruo n'ala si n'ala nere ya ruo n'isi ee n'ihi na o chego echiche ọjọọ o nwego atụmatụ ọjọọ ọ kpara na ọ ya egburịrị ọga ya mbịa na ọ na o gbughị ya na isi echi ọ kwa unu fụrụ ka o si wee kwụrụ n'ụlọ ọgwụ na-achịghasị anya ihe o mere adịghọdụ dị ya n'ikuku na-apụpụ anya na ọ wụ nnọọ na na ihe o merụ na o ruru ime na na o kwesịrị ime ya nke a nụnwa wụkwa ife fụga mbụ ee nwata nwoke na nwa bọyị asị ọga ya na a da ama ya ụra i wee jewe bọị na ihe i jere bọị wụ nnọọ ka ị na-eri sọ oriri i nwezirọ ọga gị ya abara gị mba ọga gị ya eti gị ife na ihe ihe pụtara biko nụ ụmụnne onye ruo onye fụkwa ịsa n'anya na ife na-emezikwa n'oge ugbu a karịkwara akarị mpụ na arụ dị iche iche ka nkụ onye nna onye nna biko nụ, zụwanụ ụmụ unu azụwa tinyegodori ha egwu ka ha nwee nsọpụrụ ka ha nwee nsọpụrụ ee biko chịkọtakwa ha ọnụ maka ụdịka ọyị ha na-ayị n'ezi ụfọdụ ndị nne na nna na-azụ ha zụcha ọyị ụmụ ha jeziri mete n'ezi ee awụrụ nsogbu wee nyere ha biko ndị nne na nna ọ karịa gị nwa gị ahụ karịa gị n'ebe ahụ na ọ karịrị gị kpọọ ndị nche nọ n'ogbe gị kpọọ ndị nche nọ n'ogbe gị ndị nche ya enye aka ee isi ya ahụ isi ya ahụ na-ekopụ ekopụ o konata ọnụ na isi ya ahụ na-agbasasị agbasasị ọ kpakọta ọnụ biko maka na onye ekotaghị na nke ikpeazụ a ọgọdọ ya ekotere ya ka anyị fie na ịsa n'anya ka anyị ghara iji aka anyị jee gote ihe ya ewepụ ndụ anyị nee ka obere nwa si wee wepụ ọga ya naa ndụ ọga ya n'iyi na-emeghị ji na emeghị ede o nweghị ihe ọ ga-emeri ya nọ naanị na ịsaghị efere ee ọ ga-ama ya ụra ọ jụwa ya na adịghị ama ya ụra agụta osikwanụ m na nke ikpeazụ a bikonụ ụmụnne ike gwụkwara unu ụmụnne m bikonụ iji ije kpọrọ nwatakịrị iji ije kpọrọ nwa bọyị ndị ọga kaba ahụ jụọ ese na jụọ ese na agbata obi ahụ iji kpọọ nwa bọyị tupu ị ji ajụcha mmadụ iri maka ofu onye ị ya enwetarịrị ụsara ya na ị ya enwetarịrị ihe ị chọrọ kama na ahụ jụbe ese na unu ji kpọ nwa bọyị kama na ahụ jụbe ese na unu ji kpọ nwa bọyị mgbe unu ji ajụcha mmadụ iri unu ya ama nke bụ eziokwu na nwata a ọ bụ onye unu ga-akpọrọ ka ọ nwata a abụghị onye unu ga-akpọrọ amakwa m na o nwekwara ndị a ga-eje ịjụ na ha egburu ọgba chinyere mmadụ mana ọ ya mere m ji wee sị jụọnụ mmadụ iri tupu unu ji ajụcha mmadụ iri unu ya enwetarịrị ihe unu chọrọ before unu akpọrọ ka unu ghara ịkpọrọ nke ya egbu unu ọ gwụchakwanụ ka ọ ha m n'ọnụ biko chetakwa ee itinye aka ebe a na-etinye aka denye ihe ebe a na-ede edemede tụsakwara m ozi a ka o too ogologo sonyesikwa m ike na ngalaba nlekọta mmadụ media nke ị na-esonyesi m ike n'ime ya tiktok youtube instagram facebook like comment share and follow me youtube subscribe ọrọ m na ịpịnye aka ebe ahụ edere subscribe na-acha red ị pịnyekwa aka ebe esere bell ọ ya bụ ihe ọbụla m tinyere ị nweta akara na asụsụ igbo amaka etinyegokwa ihe onyonyo daalụkwanụ na isonyesi m ike n'ime asụsụ igbo amaka ka emesịa